Hey, Amalinze. Babus. Eh? Ah, Amalinze.
Ah, Ndị be anyị ndewo nụ n'akụkọ ozi nke ije Amalinze jere nke ugbu a anyị na-ewetara unu ihe ngosi nke mbụ mgbe Amalinze jere ogbe ndị Igbo nke a na-akpọ Igbo Village dị na Staunton, Virginia, USA n'afọ 2014 ya bụ puku afọ abụọ na iri na anọ mgbe ndị Igbo mere ngosi emereme omenala Igbo ya bụ Igbo Fest nke izizi mbụ mbụ na mbụ na mba Amerịka ndị hụrụ maka mmemme nke a bụ ndị otu Council of Igbo States in Americas ya bụ CISA n'aha mkpirisi
nna ndewo daalụ biko ọ gịnị bụ aha gị ebe m bụ chudi asidianya onye obosi bụkwa president of cisa si canada bịa mụnwa na-represent canada bụkwa president ndị anambra niine na canada until last year bụkwa general secretary anambra worldwide mana ife a bịa tata bụ cisa council igbo state America mụnwa bụ their president Council Igbo State bụ ndị ndị Anambra ndị Abia ndị Kadafia ndị Ebonyi ndị Enugu ndị ndị eh, Rivers ah, all the states bụ ndị Delta na-asụ Igbo bụrụ ndị Anioma fa bụ ndị anyị na-alụ ọlụ which anyị chọ ka Igbo speak ya one voice ọ bụ Dr. Stephen Uche na dr okechukwu ọranika bụ ndị dọtara ndị amalinze igbo educational na mmemme nke afọ a dr uche na dr ọranika bụ ndị ọkachamara na mmụta ha bụkwa ndị nhazi ndị otu ndị cisa maka mmemme nke a
nke a wụ dịka anyị na-asụ na bekee ọ wụ ịkwalite omenala ndị Igbo n'asụsụ bekee na the first world Igbo festival of arts and culture nke the first time ọ na-eme n'obodo oyibo ihe anyị chọrọ ime igosi na ogbe ndị Igbo n'ebe a kịta wụ ịkpọta ụmụ anyị ndị nwunye ndị enyi ka ha bịa ka anyị nọkọta ọnụ na-ekwu ihe gbasara omenala Igbo otu ụfọdụ ha ji na-efunarị anyị ka anyị nwee ike chụwa ewu ojii n'ehihie ka ọ ghara ịnọgha chi ejie ewu na-achọ ịta anyị igu n'isi na ihe gbasara omenala Igbo
ndị amalinze igbo educational na-ebunye ndị american frontier culture foundation ekele juru ụkpa maka ọrụ ọma ha n'ịrụpụta ma n'idokwa ogbe ndị igbo nke a mmemme nke a amaka ọ kpụ ọkụ n'ọnụ ndị mba dị iche iche nakwa ndị igbo sicha mba dị na akụkụ ụwa dị iche iche bịachara ya na naijiria ka m bi ebiro m amerịka
ọ bụ ya bụ ihe butere gị ebe a ọ ya butere m ebe a ọ bọstọn ka m sizi nwanne ụnyaahụ wee bịaba ebe a mana ebe m bi ebi bụ na Naịjirịa na-ekwunye ya bụ na ọkpa mmụọ na ịgba adabago ịsụkwa ya abụ m onye na Anambra steeti ebikwa m New York anyị si Toronto bịa mgbe anyị na Toronto anyị ji akwalite omenala Igbo ma asụsụ Igbo afa m bụ Mrs. Ifeoma Izuakọ esi m North Carolina Raleigh wee bịa um, esi Nigeria ebi m na Baltimore Maryland esi m obodo anyị bụ Enugu steeti bụ n'ime Nigeria wee bịa
esi m Mali esi m um, obodo bụ South Africa esi m Rivers State Nigeria oh.
ọ naijiria ka i si wee bịa amerịka maka ebe a ndị be anyị nọ ihe anyị bịara n'ebe a bụ igosipụta omenala igbo abụ m onye igbo omenala igbo na-adị m mma ya bụ tupu m gaba n'ihu ka m jụọ ajụjụ a gịnị bụ omenala na nkọwa nke ndị amalinze omenala bụ usoro omume na emereme pụrụ iche e si ebi ndụ nke na-ejikọta ọtụtụ mba na ndị mmadụ dị iche iche ka otu mba ọ na-egosi site n'asụsụ okwukwe erimeri njikọrịta ụdị egwu na ịkwa nka omenala bụ ihe njikọta ọ bụ m amalinze JJ Azị na Maazị Ukwu Adolphus Ọfọ tinyekọtara isi ọnụ wee zupụta izu nkọwa nke omenala nke a n'olu Igbo ọ dị mma igosi etu ndị ọzọ siri kọwaa omenala maka na ndị be anyị sịrị na agwọ otu onye hụrụ na-aghọ eke ọzọkwa aga m akọwa omenala otu ndị akwụkwọ mmụta siri kọwaa ya otu ndị nyocha na ihe gbasara asụsụ na ndokwa a na-akpọ Center for Advanced Research on Language Acquisition gakwara n'ihu na-akọwa omenala ka otu ụdịrị mmekọrịta omume njekọrịta amamihe na nghọta nke a na-amụta site na mmekọrịta mmadụ na ibe ya n'ime mba ndị jikọtara ọnụ n'otu a ka ọ dịzi otu a a ga-ahụzi otu ndị mmadụ na mba ọbụla ka otu siri n'ime njikọta nke a pụrụ iche wee pụta ọ bụ Kim Ann Zimmermann kọwapụtara nkọwa omenala nke a nke o tinyere n'akwụkwọ Live Science ọ depụtara ya n'olu bekee ndị amalinze igbo educational tụgharịrị ya n'olu igbo ndị be anyị site na nkọwa ndị a unu ga-aghọta na asụsụ bụ isi omenala ndị be anyị n'ije nke a amalinze jere ajụrụ m onye ọbụla ajụjụ n'igbo ma ọ bụ ọcha ma ọ bụ oji amaara m na o nwere ndị igbo nke a ga-emebọ mana enweghị m ịkwa ụta ọbụla maka ana m akọ n'ubi onye m bịara igbo nna nna m ha enweghị ike ime m ihere eji m nke a egosipụta ndị ọbịa na ndị igbo nwere asụsụ juru afọ ma dịkwa ụtọ nwanza na-echi eze n'akwụ ya igbo mmammanụ maka osi na adị

Daalụ. That's thank you. Thank you.
Okay, eh.
Kedu ife ị bịara ebe a maka ya taa? Ọ maka ndị Igbo na Igbo eh, Festival of Arts and Culture. Ihe gbasara omenala ndị Igbo na asụsụ ndị Igbo. Ọ na-agakwa ka e si chọọ? Ọ na-agazi karịsịa akarị. Ọ bụrụ na ị bịara na ab- abalị abalị gara aga oge e gosiri eh, maka ncheta nna. Ndị Nollywood bịa gosi anyị maka ncheta nna. Ị ga-ama na ndị Igbo ndị Igbo ji eme n'ụzọ.
anụ m ihe a na-ekwu n'ebe a bụ maka iweta asụsụ na omenala igbo biko u- a ga-emekwa ya eme ka ọ bụ ịnụ ya na ntị ọ bụrụ na ị bịara gee ihe Archbishop Obinna kwuru kwuru ụnyaahụ gee ihe eh, Prọfesọ Peter Ejiofor bụ Sụbakwa Igbo de- kwuru wee mara na ndị Igbo etetego- etetego n'ụra na asụsụ anyị agaghị anwụzikwa anwụ ọzọ okwu asụsụ Igbo nwere ike ịla ala n'oge adịghị anya
mba ihe merenụ wụ anyị tere n'ụra mara sị anyị ndị be anyị sị oke ọha anahụ anọ n'ụlọ ewu mụọ n'ọgbụ anyị amara sị ihe dị etu ahụ dị ihe na-egbu egbu ọ wụ ndị be na-asị obodo amaghị ihe a na-akpọ osu utu ntum ọ bụ ya sụwusie ha mana ị mara ihe bụ osu utu ntum gị zerie kịta anyị ma na otu otu ntụ chere ndị Igbo bụ na anyị anaha asụwa Igbo anyị ga-asụbazi Igbo hmm? ndị na-akwado asụsụ Igbo ana m aja ha ike biko ndewo onye a bụ Adaumenyi Adaumenyi na Uga ọ bụrụ na e nwere onye ma onye eh, ọda na-ebi ha ịkwụrụ akwa na akwa ka anyị na nwa ya ma hmm. nne biko ị kwadokwala ihe o kwuru ị nụrụ ihe o kwuru maka ịkwalite asụsụ na omenala Igbo ị kwadokwala ya ee akwadoro m ya ọfụma ya ka m ji wee soro ya wee bịa o nwere nke na-ajọgbu onwe na ụmụaka anyị nọsị Naijiria ọkasị ndị nọ n'ime obodo dịka Afọ Nkpọ ebe Ogbunike ebe ọzọ ị pụta ị jụọ ụmụaka Igbo a sị na ha anaghị anụ Igbo mhm.
ha na-eche na ife ndị oyibo na-akpọ status symbol na nwa m na-asụ oyibo na onye nke a das betu kịta fa mụtabago na-akụzi eh, igbo na-akụzikwa oyibo Do you know about the Igbo village? A little bit.
Oh, okay. Where is the Igbo village? Stanton, Virginia, Where is it? Uh, what location? uh, at the Frontier Culture Museum. Okay, you, so you're sitting in it right now. Right outside of it, yes. Excellent. Do you know where the Igbo ethnic group exists? Southeastern Nigeria. Excellent, excellent.
Do you know the language? Igbo. Igbo.

Excellent.
So when you say ọ dị mma, Oh, ọ dị mma. Ọ dị mma, my name is Amalinze JJ Aze. I can I call you Amalinze? Excellent. ka mmemme karịrị elu o were mkpụrụ ụbọchị atọ ya bụ na aga m ewepụta ihe ngosi nke a na nsi na nsi ma ọ bụ na ngwugwu na ngwugwu na mbido anyị ga-agagharị wetere unu ihe ọrụrụ na ihe nka na-egosi ka ndị Igbo si ebi ndụ biko gbaarụnụ anya unu ekeresimesi tọkwaanụ anya maka na atụrụ sịrị na o nweghị ihe ka ile anya
ndị be anyị ndewo ebe anyị nọ wụ na Igbo village nke dị na Staunton Virginia taa ndị Igbo na-eme Igbo Festival ya bụ emereme nke e ji egosi omenala na nkwalite asụsụ Igbo ọtụtụ ndị mmadụ bịara ebe a ndị dịka Igwe Nri ya na Eze Ụzụ na ndị amaala dị iche iche ma ndị Amerịka ma ndị Naijiria ma ndị si mba niile o nwekwara ọtụtụ ndị mmadụ ma ndị si Mali ma ndị si South Africa ma ndị si Canada bịachara emereme nke a nke a bụkwa izizi a na-eme emereme nke a ọ bụ ndị otu CISA kwadoro ya ihe CISA pụtara bụ Council of Igbo States in America ọ bụ ha wepụtara ya i wee nekwa anya ị ga-ahụ ụlọ atani a rụchara ebe a ọ bụ ndị amerịka rụrụ ya iji wee chetara gosi ndị ndị amerịka etu ndị igbo si ebi ọ bụ ebe a ka e nwere mpio a rụchara etu e si arụ n'ala igbo ị bịa ebe a nụwa ọ dị egwu o nwere ebe a bụ etu ụlọ si adị mgbe ọ dị mgbe gboo na Naịjirịa ya bụ ụlọ nke a ọ dị- ọ dị mma ọkwa ya bụ ụlọ akani ụlọ atani ọ bụ etu a ka ndị Igbo si arụ ụlọ mbụ anwụ na-acha ekpomọkụ na-ekpo ugbu a mana ị ba n'ime ụlọ a ọkwa ntụ oyi ntụ oyi ka ọ bụ ị na-elekwa anya ebe a unu ga-ahụkwa ihe niile ndị Igbo ji wee biri lekwa nke a bụ ihe ebe ihe eji akpa akwa unu mara na n'ala Igbo ndị Akwete bụ ndị e nwere na-akpa akwa ndị Igbo nwere ihe o ị bịakwa ebe a nụnwa ọtụtụ ihe ndị Igbo nwere eji egosiri ebe a nke a bụ flag Naịjirịa edetara ebe a ka e wee mara ebe ndị Igbo si nke a bụkwa udu nne nne udu m alapụta m udu m ọma nne nne unu chetara egwu ahụ a na-agụ n'ụmụazị nne nne udu m alapụta m udu m ji chube iyi na ama amara m udu abịa waa nna m ọtụtụ ihe na mma o nwere ndị gbara egwu ọ bụ nke a bụ mma ike a na-eji ị hụ ndị ị hụ onye azụgharịa zụgharịa zụgharịa ọ bụ etu ọ bụ onye nwoke ọbụla ga-enwe mma n'ala Igbo onye azụgharịa azụgharịa maka ọ ya ka o ji eche ndị be ya ọ bụghị egbe ọ bụ mma ọ ya emepụta mma sọ ọ bụ onye ndị Bende na-ejikarị mma usekwu ebe a na-esi ihe ebe a na-esi ihe a na-akpọ ya usekwu ụmụ ihe niile a dịcha na mgbede Amerịka lee usekwu usekwu ihe a edebere n'ala ebe a a na-akpọ ya akwụkwa akwụkwa ndị be anyị ji nkụ nkụ ka eji esi ihe onye a na-esizi ihe o depụta oche ọ nọrọ ala ọ na-elesi nri ọ na-esi anya nke a bụrụ obi- nke a bụrụ ụlọ ebe ebi ebi nke a bụkwaranụ aja eji wee chọọ ngwuru aja echọrọ ngwuru nke a bụ aja eji wee chọọ ngwuru ngwuru ka ọ bụ eji atani edetinye n'elu aja a ka aja ka ọ ghara mmiri ghara emebili ya ya ndị Igbo nwere ihe niile eji ebi ndụ na-ebikwara nke ọma tutu ndị bekee abịa ụlọ ebe a bụ ụlọ ewu ndị be anyị na-enwegasị ụmụ anụmanụ ha ji azụ ha ji enyere onwe ha aka ebe a bụ ogbe ndị Igbo ndị be anyị ọkwa Amalinze jeje azi si Igbo village na Staunton Virginia were na-abịa onye a bụ onye bụ onye sere m onyoko aha ya bụ Josh so biko Josh o nwere ihe ị ga-agwa anyị maka ihe ị bịara ilelenu do you have anything to tell us about this event um, well I came here I'm a student of Dr. Njoku um, and so I came here to help him film it so, okay and uh, yeah it's a great uh, experience learning about Igbo culture Thank you very much. So you enjoy every aspect of this? Yeah, it's been great. Yeah, thank you very much. And thank you for being a good cameraman for me, okay? yeah, no problem. Thank you.
Ụmụ ibe, ọkwa o juru unu anya? Oh yeah. Ajụkwara m ndị mmadụ ajụjụ ọnụ. Ajụrụ m ọmarịcha nwa ikorobịa nke a Gozie Atụanya ajụjụ ọnụ. Ọ bụ onye mpụta na nhazi ife nkili. O wetara ife nkili Chetanna na ọgbakọ emereme nke a.
nna ndewo biko ọ bụ gịnị ahụ bụ aha gị Um, afa m bụ Chukwugozie Atụanya Atụanya ndewo kedu a na-eme IgboFest ebe a ọ bụ eziokwu ọ ife mere eme kedu ebe i si bịa Um, esi m Naijiria
o i si naijiria bịa maka emereme nke a
ọ na-adị atụkwa anyị n'anya ma a hụkwa ụmụ ikorobịa dị ka unu na-akwalite asụsụ na omenala igbo ka bịa o nwere ebe m na-ahụ gị ị nọ na nollywood ọkwa nwanne nnukwu ka ewu biko ọkpa mmụọ dị gbadabatagonu ndị nollywood a na-emekwa ihe iwelite asụsụ na omenala igbo um, fa na-eme ọ ife anyị nọ n'ime ya kịta Eh, maka o nwe ife onyonyo m ji wee bịa eh, ka a na-akpọ Chetanna and ife ife melu m ji wee weli ya wee bịa bụ ka e wee si otu a wee na-promote our language bụ igbo ọtọ ka e wee na-akwalite asụsụ anyị bụ asụsụ igbo ife me m ji wee si ife dịka naijiria wee bịa mba amerịka ka anyị wee nwee ike nọkọọ wee nenee ya bụ ife mana ihe ikpeazụ ka m nelekwa gị ei ọ dịkwa egwu ọkwa uwe a i ti ka a na-eti biko kedu ihe a na-akpọ nke a i ti biko na ọkwa mmanwụ ka i tiri ihe a o nwere ife a na-akpọ ife a na-akpọ nke a bụ Chetanna cloth akwa Chetanna akwa Chetanna o nweghị afa ndewo nna ndị dụadụa ya bụ ndị tailor unu ahụgokwa ụdị uwe nke a unu ga na-adụrụ ụmụ ibe ugbu a ọkwa ya na-ewuzi ife a na-eti nkili eju afọ mma zulu arụ eze ngala kwesịrị mmiri mara ugo ọ wụrụ ugo arụ
nke a bụ ebe nsi nke a jedebere nsi nke abụọ ga-egosi unu emume ndị ọzọ anyị na-ekelekwa ndị CISA maka atụmatụ nke ha chere na aka ghọrọ akụkọ ndị na-eso ya ndị be anyị sịrị na nwayọọ nwayọọ bụ ije ọ bụ mụ nwa Amalinze Jeje Azi